an balima youtube filɛbagaw aw salam alikum nin y'aw ka bi tile kibaruyaw ye kibaruya minnu labɛnna aw balimakɛ fɛ karamɔgɔ mamadu daw dolo karamɔgɔ ani turabu karamɔgɔ ka bɔ mali la farafinna mali la kucala dugu kɔnɔ n ka telefɔni nimero 75 77 17 49 o kelen de ye whatsapp nimero ye n bɛ foli bila ka taa lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen yɔrɔ fɛn o fɛn de tulo bɛ n na nin waati in na yɔrɔsurunmɔgɔw ani yɔrɔjanmɔgɔw youtube kanubagaw n yɛrɛ ka abonew fɛn o fɛn de sɔgɔlen don n na k'a d'aw tulo kan k'a fɔ ko nin ye aw ka bi tile kibariyaw ye bi araba min bɛnna fevriye kalo tile mugan ni saba ma farafinkalo a tile mugan ani kelen dolo jate kɔnɔ ko nɛnɛ kalo sabalan tile sabalan don nin ye aw ka bi tile kibariyaw ye ko bi Dolow ka taama cogo la ɲinɛ fonɛnɛ ye tile biwɔɔrɔ ani tile saba dafa ka bɛn ni bi araba ye ko ni bi tile bɔla la ko fonɛnɛ tɔ tola tile mugan ani tile wolonwula de ye dolow ka taama cogo la o la doloba saba de nɔɔrɔ barikalen don ka ɲɛsin dugumakolo ma bi tile kɔnɔ o ye dolo jumɛnw ye a fɔlɔ musari a filalan zuwayilu a sabalan utari ka da nin dolo saba in nɔɔrɔw ka sababuyaw kan jɔnnin sen fila kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka kan ka taamasen dɔ de ta ka bɛn ni bi tile kibaruyaw ye o b'a kɛ ko ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile mugan ni fila la ka na bila awirili kalo tile mugan na n'an b'a fɔ olu ma belew mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabila yusufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw Belew ko bi tile ka di aw la kɛnɛ jɛlen kibaruya dumanw kibaruya nafamaw sɔrɔ sɔrɔ jɛmaw aw bɛ se k'aw jigi da olu kan bi tile kɔnɔ minnu bolofɛn tununnen don u bɛ se k'u kulomajɔ u bɛ kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnnaw la minnu ka papiye ko balalen don n'u ye wulikajɔ kɛ olu nɔfɛ ko ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o dɔw la bi tile aw bɛ se k'aw sago sɔrɔ sira caman fɛ ko dimi bɛna bɔ aw la ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ awirili kalo tile mugan ni kelen na ka na bila mɛ kalo tile mugan ani kelen na n'an b'a fɔ olu ma toro n'olu kan ka bɛn funteni a kalo filalan denw ma gɛrɛsɛgɛso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala adama ka so toro bi tile taama sira tilelenw kibaruya nafamaw ɲɔgɔn kunbɛnw ani hakilila falenw bi tile ko taamaw ka ɲi aw fan fɛ ni taama bɛ minnu bolo u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ bi tile kɔnɔ k'u bɛ kɛ ɲɔgɔn kunbɛn minnu bɛna yɛlɛma don aw ka ko dɔw la bi y'aw ka don ye kibaruya dumanw kibaruya nafamaw ko n'aw ma perese aw bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ko caman na yanni tile laban yɔrɔ cɛ Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mɛ kalo tile mugan ni fila la ka na bila juin kalo tile mugan ani kelen na n'an b'a fɔ olu ma gémeaux n'olu kan ka bɛn funteni kalo sabanan denw ma badudenw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabilayi dawuda ka so gémeaux bi tile k'aw fanga dɔgɔya kow kɔnɔ k'a sababu kɛ ko kɛnɛ datugulen aw fanfɛla la bi tile kɔnɔ bana minnu bɛna caya aw ka siraw kan aw ni mɔgɔ tɔw ka ɲɔgɔn faamu ka kɛ aw ka hakilila ye bi ko ka gɛlɛn o la ko n'aw ma dɛsɛ wale caman bɛɛ a k'olu bila ka don nataw kɔnɔ bi t'aw sagona don ye wa aw tun bɛ se ka nɔgɔya sɔrɔ ko dɔw la don tɛmɛnenw na ko bi a bɛna gɛlɛya sɔrɔ o siraw kan ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile mugan ni fila la ka na bila juillet kalo tile mugan ani saba la n'an b'a fɔ olu ma cancer n'olu kan ka bɛn sɔmiɲɛ a kalo fɔlɔ denw ma fasodenw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabilayi idirisa ka so cancer bi tile fiɲɛ ka kalan dusukasikow dusutiɲɛkow aw bɛn'olu de kunbɛn sira caman fɛ bi tile kɔnɔ ko fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la ɲɔgɔn faamubaliyaw ani fɔɲɔgɔnkow kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min bɛ tali kɛ aw ni furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛla la k'aw ka hakili to dancɛw la dancɛ min bɛ aw ni aw furuɲɔgɔnw cɛ bi tile kɔnɔ don bɛɛ n'a dugujɛ kan don bi tɛ aw sagona don ye hakili ɲuman aw k'o kɛ k'aw yɛrɛ dɛmɛ fo ka taa se tile laban yɔrɔ ma n'o tɛ ko tiɲɛni ka ca aw ka siraw kan bi tile kɔnɔ ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile mugan ni naani na ka na bila août kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma lion n'olu kan ka bɛn sɔmiɲɛ a kalo filalan denw denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabila ibrahima ka so lion ko bi tile jigiyasiraw barikalen don jɛkafɔ ni jɛkabaara o de barikalen don aw fan fɛ kelenna kow olu man di aw la k'aw bɛ se ka dɛmɛbaga sɔrɔ aw yɛrɛ la bi tile gɛlɛyaw kɔnɔ o la f'aw ka kɔnɔfɔɲɔgɔn ɲini aw yɛrɛ la ka jigiya ɲini aw yɛrɛ la jigiya sira minnu kun dɛsɛla ka sira sɔrɔ k'olu bɛ se ka sira sɔrɔ bi tile kɔnɔ bi y'aw ka don ye Ni mɔgɔ minnu bangena kalo tile mugan ni naani na ka na bila septembre kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma vierge n'olu kan ka bɛn sɔmiɲɛ a kalo sabanan denw ma dimiso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabilayi isa ka so vierge bi tile ko gɛlɛyaw gɛlɛyaw aw bɛ se ka minnu kunbɛn ɲɛmɔgɔ yanfan wala mansa yanfan bi tile kɔnɔ o la bi aw ka se aw da fiɲɛ bɔcogo la n'o tɛ aw dala kuma bɛ se ka gɛlɛya sama ka ma walama k'aw bɛna wuli ka jɔ kɛ sira dɔw fɛ aw bɛna janfa kunbɛn sira minnu fɛ ko n'aw ma jɔ aw yɛrɛ bɛna se ka janfa sama ka se a yɛrɛ ma bi tile kɔnɔ bi tɛ aw sagona don ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile mugan ni naani na ka na bila octobre kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma balansiw n'olu ka bɛn kawula a kalo sabanan a kalo fɔlɔ denw ma kawula kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala seyidina umaru ka so balansiw bi tile ko fiɲɛ ka kalan so kɔnɔ kow faso kɔnɔ kow aw bɛ se ka gɛlɛyaw kunbɛn o siraw kan bi tile kɔnɔ k'aw ka hakili to dancɛw la dancɛ min bɛ aw ni aw ka so kɔnɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la ko n'o tɛ bi fɔɲɔgɔnkɔw ɲɔgɔn faamubaliyaw ani dusukasi walew aw bɛ se k'olu caman kunbɛn o siraw fɛ nka ni ko min sudala mɔgɔ la i bɛ se a kunbɛn cogo la ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ ɔktɔburu kalo tile mugan ni naani na ka na bila novanburu kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma scorpion n'olu kan ka bɛn kawula a kalo filanan denw ma jigiso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala ayuba ka so scorpion bi tile ko sababu jugu ye sanada sɔrɔ ka ɲɛsin aw ma o kɔrɔ ye di ko a bɛna sɔrɔ wale caman b'u kunjugu kan bi tile kɔnɔ aw jo ɲinitɔ bɛ taa bɔ a ka jalaki kan aw ɲɛna a ka hɛrɛ bɛ bɔ fan min fɛ ko gɛlɛyaw bɛna bɔ o siraw kan bi tile kɔnɔ aw ma sigi ni mɔgɔ dɔw ye gɛlɛya fanfɛla la olu bɛna gɛlɛya ta k'aw sɛgɛrɛ o la yɛrɛminɛ o ka kɛ aw ka tile taabolo ye k'a sababu kɛ ko kunkɔrɔta ka dɔgɔ a ka siraw kan bi tile kɔnɔ don bɛɛ n'a dugujɛ kan don ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile mugan ni naani na ka na bila décembre kalo tile mugan ni fila la n'an b'a fɔ olu ma sagiteriw n'olu kan ka bɛn kawula a kalo sabanan denw ma siraso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala alahu taala ka so sagiteriw bi tile kɛnɛ jɛlen don ko nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la n'o tɛ aw bɛna k'aw yɛrɛ ma jugu ye sira dɔw fɛ k'aw dala kuma bɛ se k'aw don ko la bi aw tɛna se k'aw yɛrɛ bɔ ko minnu na aw bɛna layiru dɔw ta minnu bɛ taa k'aw bolo dan bi tile kɔnɔ walama ko bi aw bɛna aw kun don doni dɔw kɔrɔ a laban bɛna dɛsɛ ka doni minnu eh, ta k'u k'aw sago ye nka ko bɛɛ n'a sudali la i kan ka hakili to i yɛrɛ la ka se a kunbɛn cogo la bi tile kunnafoni minnu ɲɛsinnen don aw ma aw bɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ a caman na ko nka aw bɛna hakilila minnu ta aw ka hakili jagabɔ kɛ ka sɔrɔ k'olu wuli olu nɔfɛ ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile mugan ni saba la ka na bila janvier kalo tile mugan na n'an b'a fɔ olu ma capricorne n'olu kan ka bɛn fonɛnɛ a kalo fɔlɔ denw ma masaso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala masa sulemani ka so capricorne ko n'aw bɛna gɛlɛyaw kunbɛn bi o sababu bɛ se ka bɔ baaraw ani baara ɲɔgɔnya siraw de la sira tɔw bɛɛ jɛlen don aw fan fɛ ni taama bɛ minnu senkɔrɔ taama siraw sanuyalen don aw ni aw mɔgɔɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ bi tile aw bɛ kunnafoni dumanw kunbɛn sira caman fɛ ko nka fɛn min bɛ tali kɛ baaraw ani baara ɲɔgɔnya siraw kan a k'olu sirabɔ ni hakili ye k'a sababu kɛ ko aw bɛ se ka gɛlɛyaw kunbɛn o siraw kan Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile mugan ni kelen na ka bila février kalo tile tan ani kɔnɔntɔn na n'an b'a fɔ olu ma verseau n'olu kan ka bɛn fonɛnɛ kalo filanan denw ma jigiso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala badara alu ka so verseau bi tile dusu suma hakili sigi ani kunkɔrɔta aw b'o de kunbɛn kow kɔnɔ bi y'aw ka don ye k'aw bɛ se ka wulikajɔ kɛ bi tile kɛnɛ jɛlen don aw bolo aw ka ko tun ka gɛlɛn mɔgɔ minnu bolo ko bi yɛlɛmɛ bɛna don a la olu caman bɛna bolo fila don aw kɔrɔ bi tile kɔnɔ fɔɲɔgɔnkɔ tun b'aw ni mɔgɔ dɔw cɛ ko bi tile ala bɛna ji bɔn o n'a ɲɔgɔnnaw kan aw ka ko bɛna bonya aw adamaden ɲɔgɔn fan fɛ bi tile kɔnɔ o la mɔgɔ tɔw tun ma sɔn ko minnu ma don tɛmɛlenw na k'aw ka wulikajɔ kɛ u nɔfɛ bi u bɛ se ka sɔn o n'a ɲɔgɔnnaw ma bi y'aw ka don ye Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile mugan na ka taa bila mars kalo tile mugan ani kelen na n'an b'a fɔ olu ma poisson n'olu kan ka bɛn fonɛnɛ kalo sabanan denw ma juguso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabilayi nuhun ka so poisson bi tile kibaruya dumanw kibaruya nafamaw aw bɛ se k'o sɔrɔ sira caman fɛ ko nka taama siraw de ma barika aw fan fɛ bi tile kɔnɔ Bi tile taama sira aw bɛ se ka gɛlɛya kunbɛn o siraw kan n'aw ma dɛsɛ aw ka bi tile taama boloda ka bɛn ni don nata ye n'o tɛ bi taama siraw kɔnɔna na ko ni gɛlɛya ko a bɛna aw sɔrɔ a bɛ bɔ o siraw fɛ gɛrɛsɛgɛ siraw sanuyalen don baara ɲinini siraw ni baara ɲɔgɔnya siraw fɛ aw bɛ se k'aw sago sɔrɔ nka bi tile ni taama bɛ minnu bolo k'u k'o taamaw kɛ ni hakili ye ayiwa nin tun y'aw ka bi tile kibaruyaw ye bi araba furankɛ minnu b'a la n'an b'a fɔ k'olu bɛna bɛn ni dolojugu taama waati ye ka bɛn ni bi araba ye olu de ye ko bi sɔgɔmada in na 7 heures ani 8 heures furankɛ o ye furankɛ fɔlɔ ye furankɛ filanan bi 14 heures ani 15 heures furankɛ selifana ni lansara furankɛ ko nin ye waati kunkurunin fila ye jɔnnin sen fila kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka kan ka hakili to i yɛrɛ la ka bɛn ni waati minnu ye ka hakili to i ka kɛtaw la ka bɛn ni waati minnu ye k'a sababu kɛ ko nin waati ninnu bɛna bɛn ni dolojugu taama waati ye ka bɛn ni bi araba ye nin waati ninnu na ko tiɲɛta de bɛna caya ni dilanta ye bi tile kɔnɔ alahu taala ka sababu ɲuman kɛ aw ni anw bɛɛ lajɛlen ye walasa jama bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kibaruyaw sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ cogo min na an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la lamɛnbaga kelenkelen bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ n ka fɔtaw kɔnɔ ko n'o tɛ ko mɔgɔ i tɔgɔla kibaruyaw olu sirilen don i kelen pewu bɔgɔ de la youtube filɛbagaw nin tun ye aw ka bi tile kibaruyaw ye minnu labɛnna aw balimakɛ fɛ karamɔgɔ mamadu daw dolo karamɔgɔ ani turabu karamɔgɔ ka bɔ mali la kucala dugu kɔnɔ n ka telefɔni nimero 75 77 17 49 o kelen de ye whatsapp nimero ye o la mɔgɔ minnu b'a fɛ ka n kuma ɲɔgɔnya minnu b'a fɛ k'u tɔgɔla kunnafoniyaw sɔrɔ kibaruyaw sɔrɔ ɲininkali wɛrɛ bɛ minnu fɛ ka ɲɛsin n ma ko n bɛ u bɛɛ lajɛlen ka bila la telefɔni nimero fɔla wasapu nimero fɔla ala k'an bɛn don ɲuman na an balima